Bímis anois ar Chaibidil 6. Seo an caibidil deireanach, this is the last chapter of the book. Alright, an ceann seo, em, cad a tharla roimhe seo? Bhí sí, bhí sé ag an siopa, okay, this is just after the man gave him the money and he was kicking the can and, em, he's after meeting Gobdá and Grúng arís. So, bhí fhios agam go mbeadh Gobdá agus Grúng romham ag na siopaí agus bhí. Gobdá ag cogaint leis, Grúng, eh, go dorcha. Cá rachaimid anois? So, anois they're at the siopa and. Your man Gobdá is chewing and Grúng is dark, it's kind of sad, I suppose. Cá rachaimid anois, arsa mise, where we go? Tá sé luath go leor fós, so it's still kind of early. Bhí an chuma ar an mbeirt eile go raibh siad traochta, ach ní raibh siad chun é sin a rá. So there was the appearance they seemed like they were wrecked, but they weren't going to say that. D'fhéachamar ar na faoileáin ar feadh tamaill agus ansin agus iad ag guairdeall os cionn na habhann. so they were hovering these seagulls over the river an cuimhin leat an colúr a bhaineamar na cleití de arsa mise le Gobdá níl fhios agam an bhféadfá breith ar fhaoileán chomh furasta sin so he said do you remember the pigeon that we took the the wings off says I don't know if we could we could catch a seagull as easy as that cén sórt é éan maol a d'fhiafraigh Grúng ní fhaca mé éan maol riamh said what kind of bird is is bald and I never saw a bald one tá sé cosúil le cat maol so it's like a a bald cat. Tá seo leamh, arsa Grúng. Tá mé bréan de, she said, this is kind of bald, dull, it's boring, I'm sick of it. Téigh abhaile chuig Mamaí mar sin, arsa Gobdá, so Gobdá is kind of being mean, saying, Go home then to Mommy. Téanaigí oraibh, arsa mise, tá smaoineamh agam. I have an idea. Lean siad mé, cé nach raibh smaoineamh ar bith i mo cheann. Bhí fhios agam go riamh go leanfadh daoine thú dá ligfeá ort go raibh fhios agat cad a bhí siúl agat, so he pretended that he had an idea,

agus rinne mé stánadh air so he waited till the guy took out his wallet and he just stared at him. An bhfuil tú ag iarraidh trioblóid a tharraingt orainn? a d'fhiafraigh Grúng, so like you're trying to bring trouble to us. Ach nuair a chuamar timpeall ar na siopaí céanna cúpla uair rinne sé rinne sí gearán. Bhíomar anseo cheana so they're now kind of complaining we were here already. Shíl mé gur theastaigh eachtra éigin uait, arsa mise, so I thought you wanted something to happen. Chuamar síos go dtí an charrchlós fé thalamh. Nuair a bhíomar ag dul thar BMW breá, mór, geal, thug mé sonc tobann do Ghobdá agus bhuail sé go láidir in aghaidh fhuinneog an chairr. So they're now just very bored that he's after hitting Gobdá so that Gobdá would fall against the BMW. Liúigh an t-aláram le tréanbhuille agus ritheamar síos an staighre i dtreo an tsolais. so they set off the alarm in the BMW bhí bean bhocht ina suí ar na céimeanna agus leanbh ina baclainn aici. teifeach, so sin eh, maybe an rud is tábhachtaí anseo ná ná nuair a bhuail siad leis an mbean seo, so they met a poor woman on the steps, she had a baby, she was a refugee, em, as tír isteach í, déarfainn, scaif ar a cheann, aghaidh chaite uirthi, fáinne cluasa a bhféadfá léim tríotha, so he's just describing her that she had a scarf, that she had a, a kind of old face, that she had big earrings that you could jump through'. Sóinseáil means change, ar sise, so she's looking for change, de ghlór a dhéanfadh druilire fiaclóra. Briseadh beag le bhur dtoil, so if any small little change, ag lorg déirce ansin, sin, she's begging. Dhéanfadh briseadh beag ar a chloigeann an caointeachán sin a stop an chéad rud a rith liomsa, so your man, our reacaire, the narrator isn't very, um, charitable, he said he's going to break her head. Ach ansin, d'fhéach mé arís uirthi. Bhí an leanbh beag chomh suaimhneach le lár na hoíche agus bhí aghaidh uirthi féin nach bhfaca mé a leithéid cheana, so he looked at her again and said, actually the baby's kind of peaceful and I kind of felt sad for her. Sóinseáil ar sí arís agus shíl mé go raibh mo chnámha ag cuimilt ar a chéile. Cad tá á dhéanamh agat? arsa Grún agus greim á bhreith aici orm. Ná bac léi, níl inti ach bacach, so Grún saying, don't worry about her, she's only a beggar. Féach an dath atá uirthi. níl sí cosúil linne, an bhfuil? It's a little bit racist to say look at the colour in her, she's not like us. Eh, cad tá uait? arsa mise leis an mbean. Ach ní dóigh liom gur thuig sí focal. So he said, well, what do you want? But she didn't understand him. Sóinseáil an t-aon, an t-aon fhocal a dúirt sí. Chuir sí a lámh suas lena béal mar a bheadh ocras uirthi. So she did that thing, she put her hand up to her mouth like she wanted food. Fan anseo, arsa mise le Gobdá, ná lig di bogadh. So, don't let her move. Rith mé síos an tsráid agus timpeall an chúinne, mo shúile ar leathadh agam i ngach treo dá raibh. Níorbh fhios agam cá bhfaighinn é, ach bhí fhios agam cad a bhí uaim. Ba bheag nár leag mé daoine thall is abhus agus ba bheag nár leag mé, leag carr mé. So, he suddenly says, I've an idea, don't let her move, I'm gonna go get her something. So, she's starving, so you'd hope he's going off to get her some bia, but no. Ag bun an bhóthair bhí bean a raibh bláthanna á ndíol aici, d'fhéach sí orm nuair a shín mé an t-airgead chúithi. Cén cineál atá uait? ar sise le hiontas, so he's buying her flowers. Cineál ar bith, fad is atá siad buí agus dearg agus corcra agus bán agus gorm agus craorag agus lasánta agus breac, so he kind of describes every kind of flower you can imagine. Fad is atá siad ildathach ar nós an bhogha cheatha, so long as they're as multicoloured as the rainbow. Rith mé ar ais agus na bláthanna faoi m'ascaill agam, leath a súile ar Ghrún So there's your man with the the bean agus thug sé bláthanna di. Shíl sí gur chúithi a bhíos. Beag an baol, so no, no chance that these are for Grún. Sheas mé os comhair na mná. So mná is just one woman, is tuiseal ginideach of bean. Chuir mé mo lámh isteach i mo phóca agus bhain mé amach an barra seacláide. Déarfainn go raibh sí ábhairín bog fé, fé seo, ach ba chuma, ba sheacláid é. Shín mé chúithi é. So he's now taken out the bar of chocolate that was a little bit soft because it's been in his pocket for so long and he gave her the bar of chocolate as well. Ghlac sí uaim go mall é agus amhras fós ina haghaidh. Ansin, le mo lámh eile, thug mé na bláthanna di. Las a haghaidh ar feadh meandair, for just for a sec her her face kind of lit up. Níl fhios agam cad a chonaic mé san aghaidh sin. Daoine eile? B'fhéidir go bhfaca mé mé féin, so maybe I saw myself in her face. It's getting kind of philosophical. Agus ansin dhúisigh an leanbh. D'fhéach an leanbh ar na bláthanna freisin agus chonaic mé dathanna na mbláthanna ag soilsiú ar a chraiceann. Cén fáth a ndearna tú é sin? a d'fhiafraigh Gobdá, so Why did you do that? agus sinn ar an mbealach abhaile. So the baby woke up and he's just kind of um, the baby looked at the flowers but now Gobdá's like why, why do you bother? Cén fáth a ndéanaimid rud ar bith? arsa mise. So he said why do we do anything? An bhfuil ocras ortsa? arsa mise leis. Níl ná ocras ar seisean agus thug mé faoi deara go raibh sileadh ar bith nach raibh sileadh ar bith óna shrón so thug sé fé ndeara he noticed that he wasn't his nose wasn't running at all for the first time tá ormsa áfach urchar do gruaim tá gach saghas ocrais orm that she has every kind of hunger on her nuair a chuaigh mé isteach abhaile bhí mam ag an mbord cupán tae os a comhair agus an nuachtán á léamh aici Cá raibh tú, ar sise, gan féachaint suas ón nuachtán? Amuigh, arsa mise, ar tharla rud ar bith spéisiúil? so the mum said like where were you, what happened, did anything interesting happen, rud ar bith fén spéir, said nothing, nothing at all happened. Agus cá raibh tú ag dul anois? Amach arís, sílim. Gheobhaidh mé greim le hithe agus rachaidh mé amach arís, arsa mise, is maith liom dul amach.